Olee onye na-ehicha gị ihu a? Ma obere Ọ- ọ- ọ- ọ- ahụ niile ga-ama m jijiji. Lọlọ m of 26 years. Ọ bụ ha mere unu mmemme a? Ọ ha nwa mere anyị mmemme a sị ka anyị pụta bịa nwere aṅụrị. Na anyị atago afụfụ ka anyị bịazie mee enjoy. And thank God for their life. Ọ dị ịba na ụdị ihe a mere maka ọ wụ ndị nne ka a na-emere oge ọbụla Ọ bụ eziokwu, ọ wụ anyị nwa na-emere oge ọbụla mana ndị nne chetara anyị today.

ndị be anyị ndewonu abụ m amalinze jeje azị ebe m nọ ugbu a bụ na Best Western Hotel dị na Smyrna, Georgia. Abịara m mmemme nke ndị ụmụ nwaanyị Mbaise mere ndị di ha. Ha na-akọwa na o teela ọ bụ sọ ụbọchị nne ka a na-eme mana anaghị eme ụbọchị nna. A na-emegodu ụbọchị nna, o nweghị akụkọ a na-akọgara maka ya taa ha wee kpọkọ ndị nna niile ya bụ ndị di ha dum wee kpọta ha na Best Western Hotel ebe ha siri ọ dịghị ihe ha esighị i lekwa anya ha siri ụgba sie ofe dị iche iche sikwa osikapa sikwa elele ya bụ maịmaị o nweghị ụdị mmanya ha enwetaghị ndị ụmụ nwoke wee na-eri na-enwe obi aṅụrị ha bidogodoro mmemme a

ha wee na-agakwa n'ihu na-enwekwa mmemme ihe ndị ọzọ unu lekwa anya o nwere akpa e kechichara ekechi bụ ihe onyinye ha kwadobere inye ụmụ nwoke ndị be anyị omume nke a magburu onwe ya maka oge ọbụla ọ bụ maka nne nne nne nne ka a na-ekwu anaghị echeta ndị nna Eye, ndị nne na-eme nke ọma mana ndị be anyị kwukwara sị na ọ bụkwanụ mmiri kwadoro ncha o wee gbọọ agbọ ya bụ ndị Mbaise mere omume masịrị onye ọbụla ọ bụ omume kwesịrị nṅomi na ụmụ nwaanyị Igbo dum ma ndị ụwa dum ana m ayọ ndị Igbo dum ka ha ṅomiri ihe a ụmụ nwaanyị ndị Mbaise mere n'ịpụtara mere ndị nna ihe ya bụ ndị di ha na ndị nna ihe mmemme sị ha unu etinyela ego ọbụla unu emela nke ọbụla bịanụ nọrọ ala rie ṅụọ nwere aṅụrị aga m alaghachikwa azụ ka m gakwa ebe mmemme na-aga n'ihu nna ndewo ndewo Biko, ọ bụ ndị nwunye mere ndị di ya bụ ndị nne mere ndị nna mmemme nke a. Olee etu obi dị gị na mmemme nke ha mere unu?
Obi dị m mma. Ụmụ nwanyị anyị, ụmụ nwanyị ndị nzukọ ndị Mbaise a na-akpọ Beautiful Women of uh, Atlanta sị ka ha weta ụbọchị a were kwanyere anyị ugwu ha mere ya na mgbawa isi ihe niile e mere dị mma e were ebe họteelụ dị mma were mee ebe a na-eme mmemme ezigbo nri ezigbo mmanya ihe niile e mere dị chịmchịm anyị na-ekele ha ma ha agbalịala kwanyere di ha ugwu anyị sị Chineke gọzie ha a sị ugwu wụ nkwenye nkwenye nwaanyị ji amụta ibe ya obi dị anyị mma obi dị m mma ndewo nna ndewo ndewo ee e- elder ya bụ ndị ikenye ee dọkịta nke gị ọ bụ dibịa ahụike ka ọ bụ ọkammụta ọ dọkịta ọkammụta ọkammụta ndewo nna biko Kedu ihe mere na mmemme taa?
Ụmụ nwanyị ndị nzukọ ndị Mbaise Atlanta kpọpụtara di ha sị ka a bịa chọọ ha mma maka ihe ndị oyibo na-akpọ Father's Day ya wụ ụbọchị nke ndị nna na ha ga-abịa chọọ ha mma taa nye nye ha onyinye pụrụ iche nye ha ndụmọdụ pụrụ iche kpọọ ha ọbịa nye ha iri nye ha mmanya were ekele ha n'ihe ha na-eme n'ezinụlọ maka ị mara na ndị nna maka ọ dị ka ndị Igbo si eme nna wụ ishi ezinụlọ ha sị ụbọchị dị taa na ha ga-abịa chọọ anyị mma ihe a bụ ezigbo atụmatụ maka ndị be anyị kwuru okwu sị na ọ bụ onye ibiribi amaghị na nwanne ya wụ ọbịa biko ndị nne bụ mmemme ha ka a na-eme oge ọbụla ha wee cheta ndị nna wee sị ka ha mere ha mmemme pụrụ iche ya bụ na anyị na-ekele ha Aha. Ọwa ọrụ ibe na-ewefe, ọwa ibe na-akpọ ibe. nne ndewo Ndewo sir.
biko kedu ihe unu mere taa anyị mere Father Day anyị na-honour di anyị nna anyị ha ụmụnne anyị ndị ke nwoke anyị na-elezi ha anya today na-ecelebrate ha okay ndewo unu jikwa obi aṅụrị wee mee ya obi dị anyị mma sir anyị jiri obi aṅụrị wee mee ya N- ndewo obi tọrọ anyị ụtọ na ụmụ nwoke ndị di anyị niile bịachara taa ma ndị ọgọ anyị ma ụmụ anyị ha bịachara taa ndewo Yes, sir.
ndewo Yes, sir.
nna ndewo ndewo biko high chief anụla m high chief ọtụtụ oge ọ gịnị bụ high chief n'igbo high chief wụ onye echichi dị ukwu onye dị elu echichi dị dị elu ehe biko daalụ biko olee ihe ndị ụmụ nwaanyị mere ụmụ nwoke ndị Mbaise taa Ah, ụmụ nwanyị ndị nzukọ Mbaise na Atlanta sị taa ka ha ga-agbakọ aka ka e nwee ike lee ụmụ nwoke anyị bulie ha elu na ọtụtụ ihe niile ha na-eme na ndụ ha ụmụ nwoke na-agba ezigbo mbọ iweli aka na ihe gbasara ezinụlọ so ihe anyị mere taa wụ ile ndị a niile na-agbanwe ezinụlọ na-eme ihe dị iche iche n'ezinụlọ iji sị ha biko unu agbalịala ka unu ji ka ọ ya wụ ihe anyị mere taa o nwere ka unu ga-esi wee wesa ozi ụdị omume a e mere ndị nna jikwa nwee obi aṅụrị na ndị nne sịrị ha bịa rie ṅụọ o nwekwara ka unu ga-esi gbasa ya ka o ruo Igbo dum aka ọ kwa na ya wụ ihe mere anyị ji kpọta ndị dị ka unu nwa unu nyere anyị aka na ihe gbasara mgbasa ozi otu a anyị ji na-ajụ ajụjụ a jụọ ajụjụ a jụkwana ndị ọzọ wụ ndị nzukọ Mbaise ha enwee ike kwuo ihe wụ obibo uche obi ha ndị dịka unu nwa enyerekwana anyị aka gbasa ozi a na mba ụwa niile ka ha nwee ike mara na Igbo anyị siri ike
nna ndewo ndewo biko ahụla mmemme mere ebe a na ndị ọzọ a jụrụ ajụjụ na ha kwuru na ọ bụ ndị nne mere ndị nna mmemme ka ọ tụgharị ka ihe tụgharịkwa maka na oge ụfọdụ ndị mmadụ na-echezọ na ndị nna nwere ihe ha na-eme maka ọ bụ sọ ndị nne ka a na-emere ndị be anyị sịrị na ọ wụ mmiri kwudoro ncha o wee gbọọ agbọọ Yeah. biko kedu ka mmemme e mere unu si wee dị gị n'obi obi jupụtara m nga ọ dị ahụ n'o- n'ụzọ dịrị iche na ụmụ nwanyị anyị ụmụ nwanyị Mbaise gbalịrị mgbalị pụrụ iche imere anyị emume n'ụbọchị taa pụrụ iche ụbọchị e ji echeta n'ụbọchị e ji echeta ndị nna maka ihe niile anyị niile mere maka ịzụ ụmụaka na ilezi ezinụlọ ụmụ nwanyị Mbaise sị ka ha gbaa mbọ pụrụ iche imere anyị emume a. obi jupụtara m nga ọ dị ahụ obi dị m mma nna ndewo ndewo em dọkịta nke gị ọ bụ dibịa ahụike ka ọ bụ ọkammụta dọkịta nke ọkammụta ọkammụta ndewo nna biko ndị ụmụ nwaanyị mere unu mmemme taa ka ndị nna bịakwa nwere obi aṅụrị kedu ka i si hụ mmemme e mere unu obi dị nnọọ ụtọ na ihe ụmụ nwaanyị anyị mere anyị n'ụbọchị taa anyị ewu ndị Mbaise anyị ewu ndị omenala ụmụ nwaanyị anyị aghọtakwala na omenala Mbaise ha emekwana ha otu omenala siri dịrị na Mbaise nwaanyị ga na-akwanyere di ya ugwu De- ndewo nna ndewo ndewo sir High Chief bụ onye echichi dị ukwu dị elu Yes, sir. ndewo Ndewo, sir. biko mmemme e mere ị lụọla nwaanyị Ee, alụọla m nwaanyị. ọ bụ ndị nwunye unu mere unu mmemme ndị nna Yes, ọ ha mere anyị mmemme. kedu ka obi dị gị obi dị m ụtọ because ihe mere n'ụwa em, ndị nne na-eme ihe eji ha emekarị ụmụ nwoke and em, ka anyị mere ha eme mbụ anyị emeteghị otu a. anyị mere ya ebe a na-eji a- eme mgbakọ anyị but ke taa em, obi dị m ụtọ because emere ha ya mechie ya ike kpọta anyị na hotel iji nye anyị sị ahụrụ ha ndị di ha n'anya ndị nna ha n'anya obi dị m ụtọ taa nne ndewo ndewo Ah, ọ bụ unu nwa bụ ndị haziri mmemme a emere ndị nna biko kedu ihe nyere unu mmụọ iwepụta atụmatụ ọma nke a ihe nyere anyị mmụọ anyị ji họfụta atụmatụ nke a taa n'ụbọchị taa wụ sọnde ndị di anyị na Mother's Day ha were nnukwu onyinye nye anyị zụọrọ anyị ihe niile zụọrọ anyị akwa zụọrọ anyị ịchafụ ihe niile ha were anyị obi adị anyị mma so ndị di anyị lụziga ya lụziga ọzọkwa na taa anyị sịkwana ka anyị jikwere ihe anyị niile anyị hụkwanara ha n'anya ee biko omume nke a magburu onwe ya maka oge ụfọdụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị na- na-eche ka e wetara ha ka e wetara ha maka ndị be anyị sịrị na kpụrụkpụrụ jerebe ọgọ kpụrụkpụrụ lakwaraba ọgọ unu mere nke ọma ọ dị mma nna ahụla m na unu kwuru na obi dị unu aṅụrị obi dị gị aṅụrị maka mmemme e mere ọzọkwa kedu ka ihe ị hụrụ gbasara ụmụnne ibi n'udo
nwa ihe kere ụmụnne ibi n'udo anyị si obodo ọzọ bịa n'ala Amerịka ọ dị mkpa na ụmụnne nọ ofu ebe ọ dị mkpa na ụmụnne bi n'udo a sị imi bewe anya ebewe anyị wụ ndị nzukọ ndị Mbaise anyị jiri otu obi biri na Atlanta Georgia ọ wụ ihe eji etu ọnụ ọ wụ ihe obiọma ọ ihe eji ekene Chineke na ndị Mbaise nọ n'Atlanta na otu ebe ụmụnne a na-emekọta ọnụ ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ọ wụ ihe eji enye Chineke otuto unu ga-atụnyekwara ndị nne alo ka ha gwa ndị mba ọzọ ka ha na-emekwara ndị nna mmemme dị otu a maka na ahụrụ na o nyere unu obi ụtọ nke a wụ eziokwu ihe merenụ na ndị nne anyị wụ ndị na-anabata atụ- atụmatụ bara uru mgbe anyị na ha kwuru na mgbe e mere mmemme nke anyị mere ndị nne anyị mesịrị nke ndị nne tutu ha abịa ime nke ndị nna anyị na ha kwuru ka a gbasa ozi a gwa ndị ọ- ị bịa na at- otu Atlanta dị e nwere ọtụtụ um, ọtụtụ nzukọ dị iche iche ndị Ọlụ ndị Ụmụahịa ndị Ọhụhụ ndị Ngwa ndị ọzọ dị iche iche so ụmụ- ndị nna ndị nna anyị ndị nọ n'otu ndị ahụ ndị ha na nwere ndị enyi dị n'otu ahụ na-akọwara ha ka ha na-eme ihe dị otu a na-anabata ndị nna na-ele maka nna wụ isi nna wụ isi isi tu nkirika okwu Igbo isi si akpụ ntị Ehe, ọ bụ nna ndị nna ndị nna eh, ya nna hịa isi ahịa ọ- Mhm. ọ- olu ahịa enwee ọgba aghara n'ezinụlọ so anyị na-agwa ha ka ha nye aka na-agbasa ozi a ka e nwee ike na-akwanye ndị bụ nna ugwu ka ezinụlọ were kwụrụ chem o nwere ka unu ga-esi wee wesa ozi ụdị omume a e mere ndị nna jikwa nwee obi aṅụrị na ndị nne sịrị ha bịa rie ṅụọ o nwekwara ka unu ga-esi gbasa ya ka o ruo Igbo du- Igbo dum aka ọkwa na ya wụ ihe mere anyị ji kpọta ndị dị ka unu nwa unu nyere anyị aka na ihe gbasara mgbasa ozi otu a anyị ji na-ajụ ajụjụ a jụọ ajụjụ a jụkwana ndị ọzọ wụ ndị nzukọ Mbaise ha enwee ike kwuo ihe wụ obi- uche obi ha ndị dị ka unu nwa enyerekwana anyị aka gbasa ozi ya na mba ụwa niile ka ha nwee ike mara na Igbo anyị siri ike